mhm. kunnafoli kalama n'i m'i farati i bɛ fili i bɛ fili c'est vrai mhm. c'est pas facile finitigi bi naani ni kɔnɔntɔn mhm. olu ka na jamana dɔ kɔnɔ mais marifa t'u bolo ka tila ka n'u ka jamana yɛrɛ fɛnɛ avion na donc an y'an yɛrɛ ɲininka ça ça veut dire quoi mais musa nin bɛɛ la yan'an ka taa yɔrɔ jan an kan ka mali polisiw de fo ka polisiw fo k'u waleɲuman dɔn grâce à leur vigilance nin bɛɛ dɔnna c'est vrai mali service de renseignement renseignement caman tun b'a bolo par rapport à tout ça mhm. mais ni polisi de fɔlɔ kɔni ye ko ta mhm. k'a dankɛnɛmaya mhm. ka a walawala parce que polisiw ka contrôle de la ko yɛrɛ ɲɛdɔnna musa an y'a ɲɛfɔ aw ye n ko ni embargo wulila awɔ n ko mali ni tirikitɔrɔ tɛ ban ɲɔgɔn mais bi kunnafoli daluwa t'an an kɔni bolo k'a fɔ ko coup d'état de kun don nka nɔgɔ tɛ min na awɔ côte d'ivoire sɔrɔsiw de don mɔgɔ minnu minɛna mɔgɔ minnu minɛna mhm. a bɛɛ sɔrɔsi mhm. mɔgɔ bi saba ni kelen mhm. olu ye force spéciale eh, ye mɔgɔ tan ni seegin olu ye force terrestre ye mais musa n'i ye jateminɛ kɛ nin contingent nin élément fila ninnu kan n'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen kɔnɔ a bɛ ɲininkali kun bɔ mhm. tiɲɛ don u ye jaabi dɔw di ko bɛnkan dɔw b'u ni mali cɛ ko depuis san san ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn k'a bɛ yen mhm. donc k'u bɛ na ni mission min na k'u ni nations unies yɛrɛ ka bolofara dɔw bɛ ɲɔgɔn kalama u y'o jaabiliw di mhm. mais musa jaabili ma an kun minɛ an ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ a ma y'an m'an kun minɛ an ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ a m'an kun minɛ mun na d'abord u ye liste min former c'est une liste de 50 personnes mɔgɔ kelen b'a jɛ fɔlɔ
Ah, n y'a mɛn ko 49 quoi. 49 de interpellé la Awɔ. mais 50 personnes de désignénen don k'i kun da mali kan donc mɔgɔ kelen bɛ yen hali bi min ni an bɛ la ka hakilijagabɔ kɛ o mɔgɔ kelen kan ka kɛ jumɛn ye musa u ye kuma min fɔ ee ni nations unies ka mission bɛ taa dugu la a tɛ se ka kɛ abada ka sɔrɔ o dugu min kan k'u bisimila olu ka marabagaw ma bɔ a kalama n'ale bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ an ka u b'a fɔ yɔrɔ ma ko dpko i bɛ taa sɔrɔ o min bɛ yen n'ale bɛ new york ni nations unies ka mission fɛn fɛn bɛ yen les 16 missions des nations unies olu bɛɛ ka bureau central bɛ yen dɛ Musa an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ français dɔ de b'o diriger o français min b'o kunna k'a fɔ ko mɔgɔ jugu don o tɛ dɛ k'a fɔ ni i bɛ fɛ ka mɔgɔ ci ka taa dugu la i b'o lisi ci olu de ma mɔgɔ façon minnu don sɔrɔsi hakɛ minnu don minɛn façon b'u bolo u ni minɛn façon jumɛn kan ka na u kan ka baara kɛ fɛn o fɛn na hali cuisine min bɛ k'u kɔ a bɛɛ bɛ kɛ lisi ye k'a bila ka taa o bureau central de la ale de bɛ o ci ka na o tuma na fɛn min a kan ka taa dugu min na o dugu mɔgɔw ma n'i y'o kɛ tuma min na ni sɔn kɛra i b'a ye k'a fɔ nations unies ka mission dɔ bɛ b'a fɔ ko sap olu de bɛ taa ka taa mɔgɔ minnu kan ka na ka t'u lajɛ u ka capacité u ni minɛn minnu kan ka na minɛn ninnu bɛ cogo di k'o bɛɛ kɛ rapport ye k'o di nations unies ka représentant ma mali la ale de fɛnɛ b'o ta k'o di ministre des affaires étrangères ma hmm. donc o b'a yira k'a fɔ hmm. ale de b'a fɔ ok problème t'a la hmm. n b'u bisimila n'u bisimilala o b'a sɔrɔ k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna incident min kelen filɛ nin ye o b'a sɔrɔ jaabi bɛ jamana bolo mais fo sisan an ma ɲɛ foyi dɔn ko ma o ma sɔrɔ musa an m'an yɛrɛ ɲininka force spéciale mɔgɔ bi na bi saba ani kelen ale ni force terrestre mɔgɔ tan ni seegin musa olu kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ mission kelen kɔnɔ militairement a mɔgɔ kan k'a yɛrɛ ɲininka dɛ force spéciale mhm. ale ka mission mhm. i bɛ t'a sɔrɔ olu bɛ mission minnu kɛ en général mhm. mission de couloirs de don a fɔlɔfɔlɔ ye min ye i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ équipe kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don i b'a fɔ balontan bɛ cogo min na défenseur milieu attaquant i bɛ t'a sɔrɔ force spéciale kɔnɔna la mɔgɔ dɔw bɛ i bɛ t'a sɔrɔ ale de bɛ ale de bɛna ka na avancer mhm. ale de bɛ position avancée ta n'ale y'o kɛ i bɛ t'a sɔrɔ dɔw bɛ ale couvert mhm. i bɛ t'a sɔrɔ kuma dɔw la dɔ de bɛ assaut di n'ale ye assaut di i bɛ t'a sɔrɔ aw bɔtɔ dɔ fana bɛ couloir o y'a sɔrɔ équipe fɛn bɛɛ dilannen b'u bolo awɔ donc force spéciale tɛ se ka wuli ka na wali jamana kan mhm. k'a sɔrɔ kan ka taa jamana min kan o mɔgɔw t'o dɔn mais an bɛ yɔrɔ min na ko sisan awɔ u bɛ sɛgɛsɛgɛli bolo kan mɔgɔ ninnu bɛɛ cɛra wa mɔgɔw bɛ ka kuma min fɔ u k'o falen mhm. nations unies mobili ma t'u nɔfɛ dɛ mhm. asam mobili kelen mhm. ale ni fɛn min aéroport polisiw ka car jamjani o n'o mobili kelen u bɛɛ kɛr'o de kɔnɔ ka taa n'u ye camp 1 na investigation bɛ sen na anw tɛ se k'a fɔ coup d'état don anw tɛ se k'a fɔ tentative de coup d'état tɛ mais dogo tɛ min na Côte d'Ivoire sɔrɔsiw don doute t'o la mais musa an b'a fɔ bɛɛ ye ka nɔgɔ bɔ o la nin ko in ti ko jɛlen ye
ko in sɔnni an ka tɛmɛ fɔlɔ o y'a fɔ k'a fɔ ko marifa jugu caman tun b'u bolo est ce que o fana daliluya b'o la u bɛ minɛ wagati u bɛ interpeller wagati min na u bololankolon de tun don Mhm. marifa kelen kun t'u bolo a bɛ se ka marifa ta kɛ soute kɔnɔ mhm. a bɛ avion soute kɔnɔna la mhm. a bɛ se ka marifa ta kɛ u bɛ marifa ta k'u ka bagaji minnu bɛ soute kɔnɔ o bɛ se ka kɛ an t'o kalama mais u bɛ interpeller wagati min na u bololankolon de kun don kelen filanan ye mun ye passeport min b'u bolo passeport kura kuraw de don nin bɛ mɔgɔ gan i kamana na est ce que ninnu ka sɔrɔsi bɛɛ bɛ se ka kɛ passeport kuratigi ye sɔgɔmada kelen wa il faut que an ka service d'investigation k'i hakili to nin question in na k'a poser musa kuma filanan ye min ye minnu bɛ ka page wɛrɛ minnu bɛ ka kuma wɛrɛw bila n'u b'u pan o yɔrɔ kɔnɔ ou bien n'a sɔrɔ u t'a kalama n bɛ nin information f'u ye musa muso kelen bɛ mɔgɔ ninnu na muso b'u la lisi dafalen b'a lisi dafalen bɛ yan muso b'u la muso kelen b'u la o muso kelen ale ka passeport kan vendeuse de b'a kan mais désignation na n'i y'u ka liste désignation lajɛ elle est sergent de ye sergent de don elle a le grade sergent mais passeport sanfɛ vendeuse b'a kan donc deux professions pour un seul élément donc ko in n'a y'a sɔrɔ ko ninnu ye nations unies ka mɔgɔ ye o kɔrɔ ko nations unies ka mɔgɔ minnu don ko ils sont entrés illégalement sur le territoire malien n'a y'a sɔrɔ MINUSMA bolofara don o kɔrɔ ko MINUSMA m'a ka protocole a n'a ka procédure respecté ni MINUSMA mɔgɔ bɛ n'i fɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u ka protocole d'accueil mɔgɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ MINUSMA jɛkulu dɔw bɛ yen olu bɛ t'i kunbɛn u bɛ t'i kunbɛn n'i ka fɛn bɛɛ ninnu mana kɛ mission mission ka mɔgɔ ye o mission mɔgɔw kun ka t'u kunbɛn u k'a fɔ an ye dɔrɔn mm. ko muso min bɛ yen mm-hmm. ko anw de ko ten dɛ ɲininikɛlaw mm-hmm. jamana mɔgɔw b'u ta ɲini an b'an ta ɲini mm-hmm. an ye kunnafoni min sɔrɔ ko mɔgɔ kelen bɛ yen ko baara fila b'o la k'a ka passeport kan vendeuse mais ko liste de désignation min y'o ci k'u yɛrɛ jɛya n'o ye k'a fɔ minnu bɛ ka kunnafoni wɛrɛ bila dɛ mm. ko mun y'o kɛ sergent eh, eh, grade sergent de b'a la a ka jala ye sergent jala de O bɛ mɔgɔ siran dɛ bubu mais siranko dan de don tu sais que même mun ɲɛfin n y'o de f'i ɲɛna n ko la le bureau central des missions des nations unies c'est dirigé par un français c'est dirigé par un français même n'a sɔrɔ ninnu ye nations unies ka mɔgɔ ye la procédure elle est biaisée elle n'est pas du tout correcte parce que bi bi in na u b'u profiter o de fɛ i bɛ i bɛ gɛlɛya caman yɔrɔ caman i bɛ taa sɔrɔ nations mission nations unies ka mission de ou bien CEDEAO ka mission de u bɛ don ne de ka jamana kɔnɔ mais ne m'a fɔ coup d'état don dɛ o daliluya tɛ n bolo mais sɔrɔsiw kɔni don wa n b'a fɔ fɛnɛ force spéciale mɔgɔ bi saba ni kelen ka taa bila fɛn min ye force terrestre mɔgɔ tan ni seegin musa u tɛ ɲɔgɔn ta u ka ɲininkali fana kɛ mhm. ko anw ko anw mhm. kunnafolidila minnu bɛ ɲinini kɛ mhm. ko anw ko ko mɔgɔ kelen bɛ yen k'o ka passeport an'a ka liste de désignation kan ko fonction fila tɛ ɲɔgɔn ta o y'a la fitinin de ye dɛ o y'a la fitinin de ye mais komi an b'an makun komi investigation bɛ sen na u taara camp un na u b'a la ka t'u sɛgɛsɛgɛ o sɛgɛsɛgɛli fana kɔnɔ jaabi min ni faamaw m'a faamu an bɛ se k'o fana bɛ se ka d'u ma tugun k'u dɛmɛ baara in kɔnɔ mais k'a fɔ ko coup d'état k'u nakun ye coup d'état ye o daluwa t'an bolo sira si fɛ mm-hmm. o daluwa t'an bolo sira si fɛ mm-hmm. mais polisiw ka fo mali polisiw ka fo aéroport polisiw ka fo mm-hmm. u ka fo parce que olu ka vigilance de sera ka kɛ sababu ka bɛn mais a bɛ se ka kɛ service de renseignement i bɛ t'a sɔrɔ renseignement tun b'a bolo mais ko ka découverte ka kɛ polisiw de y'a kɛ
ok ne tun ye video kunkuruni ye mais dakurujɛ laban jumɛn b'i bolo musa dakurujɛ laban min bɛ an bolo mhm. ne delila k'a fɔ e musa kelen mhm. i ye n ɲininka ko embargo kɔfɛ ko mun bɛ yen n ko tɔɔrɔ mhm. ani ɲani ani wulikajɔ ani cɛsiri musa tubabu t'an ci o tubabu tɛ kɛlɛ k'i b'i sigi tubabu tɛ kɛlɛ k'i b'i da i bɛ tubabu kɛlɛ don o don i jɔlen de bɛ to wa fo ka maliyɛnw k'a bila u kun na k'a fɔ ko fo k'u sa u tɛ s'anw na ko in mana juguya mana kɛ cogo o cogo ko in bɛ ɲɛdɔn liste tun ye cinquante personnes de ye mɔgɔ kelen man mɔgɔ kelen b'a manquer kelen an tɛ se k'a fɔ k'o ye kunba ye filanan ye mun ye an ye daluya caman di mais nin yɔrɔ la ka mali tenitigi les forces de défense et de sécurité du mali k'a bɛn a bɛɛ wele ka appel lancer a bɛɛ ma u ka dɔ fara baaraw kan ka dɔ fara u ka vigilance kan hali bi musa nin bɛ se ka hali dissuader ka fɛ fɛn min ye ka an distraction ka an na an na an na dissuader k'an ɲɛsin i bɛ taa sɔrɔ ko wɛrɛ ko b'u kɔnɔ fan wɛrɛ fɛ nin bɛɛ bɛ se ka kɛ parce que u bɛ nin kɛ u ça c'est trop facile tiɲɛ la c'est trop facile u kana ta nin ka kɛ tan hali n'a sɔrɔ formalité ko ni administration yani faille dɔ bɛ administration ni formalité cogoya la o bɛ yen mais an k'an cɛsiri an k'an jija maa min bɛ minusma ɲɛma new york bureau ba la c'est un français
c'est un français ok bon an ye kuma in bɛɛ faamu k'a fɔ mhm.
ouais an ye kuma in bɛɛ faamu cogo min na a bɛ komi mission bilala ka na anw fɛ yan nɔ mais papier ma bila ka na an ma papier sɔrɔ an ma kunnafoniya foyi sɔrɔ mais n ko dabɔn kama don o de y'a to u ka mission o de y'a to i m'a ye mali bɛ mali gouvernement bɛ féliciter nin yɔrɔ la

donc a dɔ a preuve dɔ filɛ nin hmm. musa a preuve dɔ filɛ nin hmm. donc ninnu kɔni hmm. a mana kɛ fɛn sugu o sugu ye mali faamaw bɛ nin ko sɛgɛsɛgɛ ka s'a dan na wa avion in bɛ réquisitionné o fɛnɛ tɛ bouger dɛ wa élément ninnu ninnu bɛ sɛgɛsɛgɛ ni dossier kan ka judiciariser a bɛ judiciariser ni min kan ka kɛ hali mali gouvernement ye communiqué kɛ an ye taamasiyɛn minnu d'a ma a ka hakili t'olu la nin ko in procédure min filɛ nin a jɛlen tɛ donc ka bɛɛ fo nin ko video kunkuru ye maa caman ye n wele bubu mabɛl an bɛ k'i kɔnɔ ka bɔ k'i ka version di i y'a ye cogo min na a fɔ n tun b'a fɛ k'a to investigation minnu kɛra k'o jaabi fana fara kan mais nin de bɛ yen fɔlɔ ko kɔni u dalakan kɔni ye k'a fɔ k'olu nana nin cadre de la u bɛ mission de kɔnɔ mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la minnu bɛ ka kunnafoniw bila k'o soutenir a y'u ɲininka ko maa kelen k'u ka papiyew dafalen tɛ ko wa ko papiyew ko tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn jɛ wa ko jɔyɔrɔ bɛ ɲɔgɔn jɛ k'u bɛ se ka mun f'o la parce que kunnafonidila dɔw kɛlen bɛ k'u ka position défendre olu bɛ ka ninnu ka position défendre mais an kɔni bɛ min fɔ autorité a b'a jo kan b'a jo kan autorité b'a jo kan minnu service d'interpellation service d'investigation u ka taa ni baara ye jo b'u bolo élément indices bɛ yen indices graves yɛrɛ de bɛ yen mais an tɛ se k'a confirmer quand même c'est des présumés mhm. donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mhm. nin tun ye video kunkuru ye mɔgɔw ka yafa an ma donc an bɛ bɔ ka nin di